Ag dul siar ansan dtí Ethan Twomey, fear Chumann Barra Naofa, ag rómhar isteach ansan dtí Meade a thosnaigh in ionad Rob Downey tráthnóna deis ag Luke Meade an ceann seo tomhaiste agus tomhaiste go maith ag Luke Meade. Pas imithe ar strae ansan Fitzgibbon arís do Chorcaigh, spás os a chomhair amach anois thíos agus deis ar chúilín eile ag Ethan Twomey, fear Chumann Barra Naofa. Tá siad ag tosnú go maith anso tráthnóna. Mar ionadaí ó thaobh Cúl Bharda Luimneach anois b'fhéidir go bhfuil seans. Ag Luimneach, an ceann seo sleamhnaithe isteach go dtí Aidan O'Connor. Deis aige siúd, uillinn ghéar go maith. Tá an maor ag dul don bhrat bán. An t-ádh leis, chas sé isteach ag an deireadh. Ach seilbh thar n-ais ag Corcaigh agus ar chuma éigin tá sé fós acu. Níl aon fheadóg séidte ag an réiteoir. Tá sé ar nós comórtas craoibhe amach agus glanta ag an deireadh ag Adam English, fear Dhún Bleisce. Thar n-ais ag Corcaigh. An pas dulta ar strae ansan agus deis ag Darragh Fitzgibbon. Trí chúilín ó bhuillí saora. Deis ag ceann ón imirt. Sár chúilín ansan ag Darragh Fitzgibbon, an ceathrú cúilín. Ach brú ansan. Stoptha ag Ethan Twomey. Corcaigh ag teacht arís. Seans anois ag Shane Kingston. Kingston imithe isteach agus thar an trasnán. Díograis san imirt ansan ag Corcaigh agus ag Shane Kingston. An buntáiste ag Kyle Hayes agus deis ag Luimneach teacht ar an ionsaí. Spás istigh ansan. Oscailte b'fhéidir go bhfuil deis ar chúl ag Luimneach agus ag William O Donoghue agus tá an cúl ag Luimneach. Bhí sé fágtha leis fhéin. Pas cliste ach ceist ansan fé chosaint Chorcaí. William O Donoghue agus cúl maith aige do Luimneach. Gan dabht, bhuel fair play do O Donoghue, rith sé isteach sa spás. Sea, gan dabht, níl an caighdeán chomh hard is a bhí agus níl aon dabht ach go gcabhróidh sé sin le Luimneach agus níl, mar a dúirt tú, gan ach cúilín eatarthu anois. Deis ag Patrick O'Donovan an ceann san imithe isteach. Táimid ar comhscór anso i bPáirc Uí Chaoimh. Déanta go maith sin. Cúl agus dhá chúilín anois as a chéile. Smaoineamh ansan ag English céard a dhéanfadh sé ach ag an deireadh tá spás á chruthú níos fearr ansan. Glanta ag Colin Coughlan. Féach air seo níos fearr. Ag Luimneach, deis ar scór an ceann san imithe isteach agus sárchúilín ansan ag an gcaptaen Cian Lynch. Thar n-ais ansan do Ciarán Joyce. Gan a bheith chomh compórdach i measc na gcosantóirí agus seilbh glan tugtha uathu ansan, deis glórmhar ag Patrick O'Donovan agus bronntanas do chúilín is ea é sin. Luimneach gafa cúilín chun tosaigh arís. Comórtas Sraithe go deireanach buaite ag Luimneach in 2023 ach tá dul thar n-ais dtí 1998, an uair dheireanach gur thug Corcaigh an svae leo i gcomórtas na sraithe. Deis anois ag Patrick O'Donovan, trí chúilín tráthnóna aige, an ceathrú ceann anois aige agus, bhuel, tá fear Éimhín ag imirt ar fheabhas tráthnóna. Leath-am anseo i bPáirc Uí Chaoimh. Luimneach chun tosaigh, cúl agus seacht gcúilín acu siúd, ocht gcúilín ag Corcaigh. Cúl glan idir na foirne. Seans eile ag Luimneach. An ceann san imithe arís. Thar an trasnán. Tá siad tosnaithe go maith. Cuid mhaith imreoirí den scoth ar an mbinse don dá thaobh freisin, rud a léiríonn cumhacht na bpainéal atá ag na contaetha seo. Shane O'Brien san ionsaí, seans maith ag O'Brien. Ag O'Brien, na réiteoirí agus an maor ag faire, tá sé thar an trasnán agus ag an deireadh tá sé ar an tarna iarracht ansan acu teacht isteach, Adam English, oscailtí b'fhéidir anois, English sásta tabhairt fé chúilín agus tá an maor sásta chomh maith, cúilín eile ansan ag Luimneach. ag an bhfoireann áitiúil ach arís Luimneach ag titim siar mar a dhéanann siad i gcónaí. Spás tríd an lár ansan. Brian Hayes ciúin go maith go dtí seo. An pas tugtha lasmuigh. Deis ansan ag Corcaigh! Á Shane Barrett le cúl den chéad scoth a theastaigh ón gcluiche agus ó Chorcaigh agus anois iad siúd leis na geansaithe dearga ina ndúiseacht babhta amháin eile anso cois Laoi. Sárchúl ag Corcaigh. Á sárchúl ar fad ar fad. An-phas ansin ó Brian Hayes amach chuig. Ag glaoch agus ag lorg na liathróide atá Kyle Hayes. Go maith imeartha aige siúd go dtí seo tráthnóna. Deis ansan ag an gcaptaen Cian Lynch an ceann seo go hard. Tá an t-am ag imeacht anso. Dhá nóiméad agus pé méid am cúitimh gortaithe a chuirfidh an réiteoir leis. An briseadh ansan ag Corcaigh. Brian Hayes ag briseadh tríd. Chuir sé cúilín ó chianaibh. Deis air ceann eile. An ceann seo díreach laistigh den chuaille. Go dtí seo tráthnóna tá naoi gceann d'iarrachtaí Cuireadh thar an trasnán ag Darragh FitzGibbon, go hiontach treoraithe thar an trasnán agus an liúireach is mó anso ón lucht leanúna áitiúil. Táimíd scór ar scór, cúl ar chúl, gob ar ghob, cois Laoi, Corcaigh tarraingthe ar comhscór don tríú babhta tráthnóna tar éis ochtó nóiméad imeartha. Na foirne ar comhscór ar haon a sé déag an taobh, an fheadóg dheiridh séidte ansan. Sár-choimhlint, an scór deireanach anso, cúl agus sé chúilín déag ag Corcaigh. Cúl agus sé chúilín déag ag Luimneach freisin.